and ile ele ya iwe na-ewu ya iwe na-ewu Uwazurike na this thing because ihe ya bụ exactly thing ha chọ ime maazị Nnamdi Kanu those POS kpọrọ onwe ha DOS

ee ka anyị chigala ọsịsọ bifo anyị achịkọ maka I don't have time and is I have like 10 minutes to spend with you. You know, many people don't know uh, how this movement started. Uh, after the war in 1967 to 1970 that lasted,

Uwazirike was arrested by Obasanjo, Olusegun Obasanjo Yoruba man, some of you maybe amụbeghị 1999, some of you a mụrụ na 2002, 2001, 2000. Ịghọtago? That is oge m mụrụ my first son. A la-agba ọsọ. A nọkwa l'ọsọ. Uwazirike now Listen to me very carefully. So a sịla onye amaghị ebe mmiri nọ maba ya amama ebe ọ nọ kwụsị. Uwazirike was arrested by Obasanjo. So Uwazirike being a determined man, ọ chọrọ Biafra with ezi obi ya. Along the side, mgbe e mere Uwazirike arrest, Then this eastern politician agaba njem, ndị achọrọ ka anyị nwere onwe anyị, ndị Fulani amụsịla ala Igbo, e were gaba njem were ga meetie Uwazurike who they send is Andy Uba, Leo Ifeanyi Uba la Andy Uba. During the time of Uwazurike, e sendịrị Andy Uba and Andy Uba buy Uwazurike. During the time of Mazi Nnamdi Kanu e send Ifeanyi Uba, ọnwụ egbuchie ya ezi, due to gịnị? Mazi Nnamdi Kanu kwụbara aka ọtọ sị mba, you can't buy me for this journey. Ala m akọrọ gị history because anọ m ma nke eme nke abụghị ihe a kọrọ m n'azụ ọ bụghị last last I'm telling you the full story what I know about this movement then Mazi Nnamdi Kanu was a member of MASSOB led by Uwazurike but before anyị aga l'iru nụgodi this confession Uwazurike mere here before anyị aga l'iru ka ị nụ how bitter Uwazurike as I, I, I give the up but he give up for one thing gee ntị so ile ebula nke na Uwazurike ị mara ihe iji ebula mere gee ntị ka ị nụ ihe o kwuru. This is how Mana

and ilele ya iwe na-ewu ya iwe na-ewu Uwazuruike na this thing because ihe ya bụ exactly thing ha chọ ime maazị Nnamdi Kanu isi POS kpọrọ onwe ha DOS
So for ndị amahụ what led to Uwazuruike surrendering the movement, the agitation of Biafra, handing Mazor to Nigeria government. This is how Uwazuruike handed this movement over to Masop. Then one Mazi Nnamdi Kanu find out na Uwazuruike asurrendala kee ihe mekwanụ Uwazuruike si surrender they bring all the whole Andy Uba went and bring all the whole commanders of Uwazuruike to prison where Uwazuruike was sị ya nwoke isi okpokokpe ala agba gị ile egidiga ala agba gị ile ile afọ isi mgba here is all your commander what will you do Uwazuruike kai ebe akwa n'ime obi ya understand onweghị any other option according to otu ihe o mere explain na this video onweghị any other option than to surrender to Nigeria government because Andy Uba Andy Uba na Andy Uba na Ifeanyi Uba ọ bụ ndị a ka Naijiria ji arụ ọrụ n'ala Biafra ka a na-ebe emekwa isetị ha ka e wee nwee ike mara ma a ga-akwụsị Biafra movement. Andy Uba succeeded to stop Uwazuruike but Ifeanyi Uba did not stop, um, stop Mazi Nnamdi Kanu because Mazi Nnamdi Kanu spirit was higher than any of them put together. So Mazi Nnamdi Kanu spirit deal with Ifeanyi Uba. Sendịa ya mmụọ ozugbo maka na ọ nọghị na line ndị sabo. Now, and Andy Uba egobie the whole men of Uwazuruike. Uwazuruike now surrender. Mgbe Maazị Nnamdi Kanu fụrụ na Uwazuruike a surrenderla, onye Uwazuruike adazie ọ na-akọziri ha akụkọ ịma ihe ọ na-emezi bụ um, the, uh, the more you look the less you see abịa agwa gị no worry Biafra na-abịa next month Biafra na-abịa next year just omenya anyị leje ọ bịazie ole ọ na-flash na-eweta fake eh, fake news you know na-agwa gị ihe ahụ ị chọ ịnụ onye eh, amụm Uwazuruike ji bido mgbe Maazị Nnamdi Kanu fụrụ na Uwazuruike e divertgo from the movement. Now 20 2012 Maazị Nnamdi Kanu agitated for Nigeria to be one to Nigeria to be a, a, a sovereign nation to Nigeria government to sit up Mgbe o mere agitation ahụ 2011-2012, Nigeria gọọmenti aṅaghị ya ntị. Ka ihe o mere, ọ face ya Biafra movement. Then he now created a movement, an organization called IPOB, means Indigenous People of Biafra. Ọ bụ Indigenous People of Biafra ka anyị nọ n'ime ya, onye ọbụla join. I join IPOB 2013 na Lagos. Then Lagos was only three units. Ka Lagos still bụrụ three units, onye bụ our eh, coordinator our coordinator was Maazị John Paul Mmadụabụchi JP. Anybody

Ejiro plat plotted a coup with um, Uche Mefor then overthrow JP. Ọ mgbe a ka IPOB Lagos bido gbaba gara gara. Nwaada Elizabeth was a hu- woman leader. M na-agwa gị, ala m agwa gị m- ndị mụ na ha mekọrọ ihe. So ọ bụla ị nọ ebe e ji la-ajụ ha. I ruo ebe ahụ, ị jụọ ha, Who is Okwute Biafra? Ị ghọtago? When I entered, my unit was unit 44, Sangotedo. Anyị ebido build the unit because Ajah, Ajah was unit 3. Or it's only three units when we started. We start building units. Ala m agwa la I'm a one man squad. Ọ bụrụ na ị mara m na movement, ị fụla m, ị mara na m one man squad. Adịghị m achị n'ime movement. Ihe ọbụla m na-eme, I will put everything in me. Ebu m moto m la-eje evangelism. Anyị gaba amụmụmụ ee, anyị gaba executive. Otu a ka m ji ewere onye ọbụla paakị ya, anyị agaba. Ebe anyị la-aga executive la Alaba International. understand i i i always carry them with my own car i sacrifice my car for this movement so ọ bụla ịmaghị onye bụ okwute i jee jụọ onye bụ okwute very well understand i am making everything humanly possible that la that spirit Mazi Nnamdi Kanu created anwụghị then we started Otu a ka anyị la-aga. From the unit, I now created a zone. One man squad. Ị ghọtago? Create a zone. What make a zone is four units make a one zone. From a zone, anyị enwee district. Maazị ee Kafia bụ our district coordinator.

um VI um Osakpa London Jakande um um Eleganza um Ajah um just down to Ekpe, this is where I control and none of the coordinator there ị ga-abụ Ị jụọ ya, Who is Okwute Biafra? ọ ghara ịgwa gị who I am. Understand? Then mgbe Maazị Nnamdi Kanu chịrị ọkụ pụta, then o ruo 2015, Maazị Nnamdi Kanu was arrested. mgbe ọ lọtara because he announced that, that I'm coming back to Nigeria. Mazi Nnamdi Kanu batara Nigeria 2015. He was arrested in his hotel room. Then akụkọ ebe a ka akụkọ setịrị ya kwuketa oseghị nso ka m na-atapịara gị ya biko ọ bụ la ị la-ege ntị nakwa la laghachi at this program very very important because ọ bụ la onye amaghị ebe mmiri nọ maba ya ọ ma ama ebe ọ nọ wee kwụsị so now maazị Nnamdi Kanu now become was arrested in 2000 in that 2015 mgbe e mere arrest anyị ebido la-eje protest a la-eme protest a la-eme we stop Ọhalaeze ndị Igbo mgbe ha bịa ime one conference la National Stadium Lagos we mobilize anyị kpakwaranụ ike la njem ahụ la-akpa ike ma ruo nke taata mụ na gị nọ ya so now mgbe e mere ya maazị Nnamdi Kanu arrest okay arrest ahụ e mere ya O ruo two thousand and seventeen, e release ya. The same two thousand and seventeen, ndị Naijiria ewere sendia ndị Boko Haram ha kpọrọ ndị amị maka ihe niile nọ na Naijiria ihe niile yi efe ndị amị na Naijiria ha ncha Boko Haram because ọ na Naijiria ka a la-abịa were Boko Haram a dụpụ ha akwa were kakị dee ha, ha ncha atọnụọla bụrụ amị. E nwere any Nigerian nwere ike idifferentiate between Boko Haram recruited in Nigeria army and the real army in Nigeria? None. It's only a Nigeria that recruited a terrorist in their military and in their police, in their navy, in their air force, in their custom. This is a real story ka m na-akọrọ gị tonight. so m ma-alike ka e shia this message ọ nụrụ kọọrọ ibe ya maka na a sịrị onye amaghị ebe mmiri nọ maba ya ama ma ebe ọ nọ kwụsị now ọ bụ maazị Nnamdi Kanu ni ka e sendịrị eh, Nigeria terrorist in uniform eh, were gaa la be ya ihe a gbara adịghị mma agba ihe na-ebu ozu mmadụ bụ ka ebu ebu but asị ị ma n'ebe Naijiria gwara gị na agbagburu mmadụ 28 check ebe Naijiria gwara gị na agbagburu that means agbagburu mmadụ 200 and ka agbagburu n'ụlọ maazị Nnamdi Kanu ịghọtago ọ bụghịkwa ndị agbara n'ụzọ on their way coming to maazị Nnamdi Kanu's compound ndị ka mba agaghịdị ya ịfụcha ndị a terela apịtị tirụrụ mgbe ahụ ebe ndị Naijiria em terrorist uniform na-eke ike bụ ma ha fa- anyị- naanị ihe anyị jikwa eje mgbe ahụ flag o. ọkwa flag ka anyị ji na-efe flag so maazị Nnamdi Kanu Chineke azọọ ya through the help of Ikonso

terrorist in uniform Ikonso asị ya onye ndu no you are the only savior we have ọ bụrụ na anyị haa gị ndị a egbuo gị nke anyị na-eme agwụkwala ahụ ọ sị mba ọ bụrụ ọnwụ ka ọ jee ebe a jee nwụọ Ikonso asị mba ị mara maazị Nnamdi Kanu dị stubborn o muvuo Ikonso ahaa ya kpom maazị Nnamdi Kanu aghọtadị ihe mere Ikonso eburu Maazị Nnamdi Kanu waa. Ị ma na many of you aghọtadị ihe mere n'ụlọ Maazị Nnamdi Kanu. Oge Maazị Nnamdi Kanu nwetụrụ onwe ya, ọ nwetụrụ onwe ya unknown destination. Ị ghọtago? Akụkọ ndị nke ọzọ bụzi history ka o si were mee. Then next one a fụrụ Maazị Nnamdi Kanu ọ bụrụ la Israel ọ la Israel ka a fụrụ Maazị Nnamdi Kanu ebe o kporo elu onye ọbụla ele ekele Chukwu maka ndị Naijiria la-aṅụrịcha la ha egbuola ya ma amahụ la onye chi egbuhọ enweghị onye ga-egbu ya chi adị la izu inye ike adị emela odogwu mana ọ bụ eziokwu ọ bụ ihe nna ha kwuru ọ bụrọkwa m kwuru ọ nna ha kwuru ya so otu a ka o si wee mee o ruo 2019 Simon Ekpa nwa Njọkụ awụcha understand sị Nnamdi Kanu na ọ ga-abụ follower Simon Ekpa bụ one Nigerianist Understand? Ọ pampabula Nigeria otu Ma- Na- Maazị Nnamdi Kanu formerly one Nigerianist. Fụ la Nigeria cannot work. La ọ bụkwa naanị only solution a Maazị Nnamdi Kanu na-ebe bụ only the way which is Biafra freedom. The day M- Simon Ekpa nọ rejectịrị Nigeria, he rejected Nigeria N'ihu ihu akwụkwọ otu a m si eme broadcast a na ka ọ nọ kwuo this flag behind me ihe ọ na-ama ntụ la oshi ya la akụkụ ya otu ahụ o si edebe Biafra flag na maka unu ncha amahọ ihe ọ na-ama ntụ ebe ahụ bụ Nigeria flag bụ ihe nọ ebe ahụ so ọ ma ntụ ọ Nigeria flag ọ sị otu Naijiria si egbu ndị be anyị na maka ọ na-asụ ya la oyibo ihe nsacha oge la Igbo bụkwa maka ndị Facebook ndị ara before ha akọọ were sị na m akpọọla ha iyi mgbe m kwuru egburu mmadụ ha were sị na m asụọla ya la oyibo ị ma na ha ihe okwu ha dị ede anya so o ruo 2019 na Simon Ekpa na-ewepụ Nigeria flag tụfuo ya were were Biafra flag were kobe wee sị from today la a ma azọ naijiria mpịtịmpị na mpịtịmpị ihe niile naijiria mere ndị be anyị a ma emegwara ha one after the other from that day Simon Ekpa na-ebilie were gbaba naijiria mgba gbagide naijiria mgba gbaruo ya nke mụ na gị na ya na that 2019 ka Simon Ekpa bịakwara ihu akwụkwọ dọkasịa Nigeria passport ya sị today I denounce being a Nigerian na tata ka ọ were ndụ ya were onwe ya were ihe niile o nwere nyefee Biafra n'aka this how Simon Ekpa si reject ya Nigeria Biafra na mmụọ Biafra ewerezie ya para ngwa ọrụ o ruo 2020 2021 Maazị Nnamdi Kanu jere obodo Kenya ka o jee zuo ike maka ndị iro na-achụ ya ị ma na a sị onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile onye bụ onye iro ahụ na-achụ ya ọ bụ Uchechi Kanu ọkwa a na-ekwu okwu a na-ekwu nke bụ eziokwu Uchechi Kanu naijiria gọọmenti gobere ya ka ọ wee chọta isi Maazị Nnamdi Kanu Maazị Nnamdi Kanu na-agba ọsọ ndụ ya anya nọkwa Ihe ọzọ anyị nụrụ bụ na e kidnapụrụ Maazị Nnamdi Kanu for eight good days. Anyị na-achọ Maazị Nnamdi Kanu. DOS ebee ka Maazị Nnamdi Kanu nọ? DOS anyeghị anyị ansa. Ruo ma nke taa mụ na gị na-anụ ihe, DOS agwabeghị anyị ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ. Ehi e bulata ihe ọzọ anyị nụrụ bụ na ọ Naijiria gọọmenti na-agwa anyị na e bulatala Maazị Nnamdi Kanu na Naijiria and ehi e butere Maazị Nnamdi Kanu na Naijiria. Ifeanyi Ejiofor bụ former lawyer Maazị Nnamdi Kanu nọ la DSS ehi e butere Maazị Nnamdi Kanu jụọ na Ifeanyị otu o si were mara Ifeanyị Ejiofor due to ngịnị Maazị Nnamdi Kanu tụkwasịrị ya obi chọrọ ọ bụ onye ala mmadụ ile n'ihe ọ mahụ na ndị a bụ ndị na-ego ego onye goro Ifeanyị Ejiofor Ifeanyị Ụba gobiri Ifeanyị Ejiofor were track Maazị Nnamdi Kanu Nigeria government gobiri Ifeanyị Ụba were track ya Ifeanyi Ụba ewere gobi Ifeanyi Ejiofor now ị ma na ihe niile e zoro ezo la-apụta ihe maka na ị mahụ ebe mmiri so nọ maba gị ịma ama ebe ọ ga-anọ kwụsị biko ọ bụrụ na akụkọ a m na-akọrọ gị mere m n'ihu ọ bụrụ nke mere m n'azụ ọ bụrụ nna m akọrọ m ya nke mụnwa na-akọrọ gị ya dịka nwa m lee gee ntị Ọ bụ akụkọ ka m na-akọrọ gị n'abalị a ka ị mara ebe ndị ọ- ndị na-emegide gị si were bido maka ị maha ebe mmiri nọ kwụs- maba gị ịma ama ebe ọ ga-anọ wee kwụsị Ifeanyị Ejiofor mgbe e bulatara maazị Nnamdi Kanu na Naịjirịa maazị Nnamdi Kanu ewere gwa Ifeanyị Ejiofor hoping na ya la mmadụ kwụ sị Ifeanyị Ejiọfọ otu ọbụla e jidere m were sị Simon Ekpa na Nwachukwu ya jee broadcast ba la redio Biafra Ifeanyị Ejiọfọ aṅụọ iyi kama ọ ga-ekwukwa inye kama ka ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ Ifeanyị Ejiọfọ ekwechiri inye ahụ akwụkwọ ahụ maazị Nnamdị Kanụ dere nye Ifeanyị Ejiọfọ Ifeanyị Ejiọfọ atọ nụọ ya maka na ọ na-eme ọ na-arụ ọrụ ndị Fulani ziri ya rụọ o kweghị enye ya ya so an- ihe ọzọ ha gwara bụ hụ ma Simon Ekpa nọ na ọ ga-aṅụ ma ọ ṅụọla iyi ma ọ bụ onye IPOB Simon Ekpa na-asị ha na ọ bụ onye IPOB ọ sị ya ma ọ ṅụọla iyi Simon Ekpa na-asị aa na onye dodiri ya la iyi as a member bụ maazị Nnamdi Kanu kpọkwa onye bụ onye akaebe ya bụ secretary Maazị Nnamdi Kanu bụ Uche okay nke ahụ eburuga ihe megide megide ha sị Simon Ekpa before ye broadcast la redio Biafra hụ na ọ ga-hand over his platform bụ ihu akwụkwọ ya Simon Ekpa na-asị ka lekwane the kind condition dị nke unu na-enye m so e megidere ihe ọ dịka ihe a na-apụtazi okwu oke eji oji na maazị Nnamdi Kanu ndị DOS first move maka na rumour adịla la-agazi everywhere la ebe ọbụla ebelata maazị kee ihe anyị ga-eme ka anyị shut Naijiria down A- onye ọbụla ala ekwu DOS a were pụta bụ led by Chika Edoziem ha Chika Edoziem ha ka ịfụ ka m na-akọrọ gị history a ị ga-akọrọ ya ụmụ gị na ụmụ ụmụ gị ama m na um, YouTube ama change so ha de- ha ga-edebe story ya na YouTube debe ya na Fe- Facebook bụ one month na ha Facebook a bụ ndị ara sef ka m na-akọrọ gị ihe m na-akọrọ gị DOS ewere sị na anyị ga-eme two week sit at home ka Naijiria gọọmenti wee release maazị Nnamdi Kanu onye ọbụla asị yes yes yes enweghị onye kwuru no nna nne ị makwa na ya mere um, eh, sit at home na first day second day the third day ka anyị na-achọ ka anyị mee ndị DOS amapụtakwa online hụ eh, anyị kwụsị sit at home eh, na na ha je-emezi political poli- enwere political solution ị makwara ndị state gọvanọ akpọla ndị sorry wee gobisie ha o. were nye ha emenye Chinasa Nworu pụtara na Facebook ya were dere anyị that I have the lion share dị ihe ahụ ọ dekwara ọ ka dị kama na enweghị m efe scroll bịa ka m gbanyere gị ị le-ekiri ya we cop the lion share ị ma ego ole ndị DOS rere maazị Nnamdi Kanu 9 million dollars onye ọbụla kerechara nke ha ndị ji oge ahụ ama m many coordinator mgbe ha na-erisizi ego ike na-eme investment ego erere maazị Nnamdi Kanu Naijiria gọọmenti kwụrụ through Ifeanyị Ụba through Ifeanyị Ejiọfọ ọ ndị a bụ ndị ndị ndị rere maazị Nnamdi Kanu ka m na-akpọrọ gị nye Ifeanyị Ejiọfọ Ifeanyị Ụba ọ ndị a with Benjamin Madubugwu nke nke mkpụmkpụ a la-etu kenkem onyeisi em ESN mgbe ahụ otu a ka ha si wee ree maazị Nnamdi Kanu oke oge DOS kwụsịrị e, kwụsịziri sit at home anyị bido wute obi anyị niile sị oya stop ụmụ Biafra anya aṅadịkwa ndụ ụmụ Biafra keep sitting at home ọ mgbe a ka Simon Ekpa si wee sị Nna la nke a bakwala la autopilot la sit at home nke abụrụziela autopilot. Ọ kwa ebe a ka anyị si were ewee kpọwazie Simon Ekpa onye auto autopilot. Ọ kwa otu a ka Simon si were create ya autopilot. Oke ka ekwu ekwu ka aka ka ụmụada Biafra ele anya enwere onye ndu ebe bụ na onye ndu ji ndị dos ha na-arụkọzi with Nigeria even Soludo pụtakwara testify ya that he is now working hand to hand with dos members onye bụ dos Chika Edozie ha Chinasa onye ohi Emma Powerful Emma Powerless la um, ndị um, achịkọta ekwe ọnụ ndị ọzọ maka na every coordinator and every um, eh, unit district ha ncha ha ncha onye niile a ka bụ- ka ha combine together ha ha bụ dos ọ bụ otu ahụ ka dos ji wee ree Maazị Nnamdi Kanu. M akọrọ gị akụkọ ụbọchị ọzọ ụbọchị ya nọ nso so ka m na-ekwuo akụkọ ewerela ada ụmụada Igbo ụmụada Biafra ewere gbakọta aka were sị Simon Ekpa bụrụzie our spokesperson na-ekwuru anyị ọnụ anyị he was elected as a spokesperson of Biafra nya na niile a na-agwa gị dị n'ihu akwụkwọ ịga ịga research ya chekịa inye niile ụmụada Biafra voted Simon Ekpa as a spokesperson of Biafra ọ from there ka Simon si wee buildube from scratch mgbe ahụ Chinasa Nworu ejidezi Eastern Security Network Maazị Nnamdi Kanu creatịrị o werezie ya hand over to Soludo then Soludo um ele recruitzi ha to Ebube Agụ e nwere one guy e mere interview last time ehi m ga-eme program ya unu ga-ama ya afa ya bụ Ogbu Agụ Ogbu Agụ bụ former ESN Sapele bụ former ESN um Caterpillar bụ former ESN eem ee kee ha ka esị ya ndị niile ee Rabbi ndị niile a la-ejere Ngozi Ọrabụfulani ozi ha ncha former esn but today what ha ncha na-abụ ebube agụ working under under soludo and hope ụzọdịmma and um, um, peter mba i ru ebe ahụ kpọtụ afa Simon Afan Chinasa Nworu broadcast ya dịkwa adị kama na ihe mere ya enweghị m time if not aga m na-eshowsi gị all these things i kpọta afa Simon ọ sị gbupụ onye ahụ isi onye ọbụla kpọrọ afa Simon ọ sị gbupụ isi Chinasa Nworu otu a ka Chinasa Nworu si jide Eastern Security Network wipụọ na-egbu nye daga ihe o gburu egbu egbu maka emere ya commander of ESNs Ala Benjamin Madubugwu, e wee jide ụmụnne anyị were sụọ ha akwụ. Onye ọbụla kpọtụrụ afa Simon, si gbuo ya. Onye ọbụla kpọtụrụ afa Simon Ekpa, si gbuo ya. Simon Ekpa ESN ebebe akwa. Simon Ekpa ewere ndị ekwerenụ wee mee meeting with them. Ha were gwa Simon Ekpa how can we trust. Simon Ekpa asị ha trust me. ha la Simon Ekpa ebido ọrụ ọ bụ ihe a ka ele eme na-eme na-eme na-eme na-eme from there Simon Ekpa now organize Biafrans with ụmụada ụmụada Biafra otu a ka e si wee mee ọrụ were create ya Biafra Republic Government in Exile, BRGIE. Mgbe e kretịrị Biafra Republic Government in Exile, then ejela first convention in Finland 2023 2023 ebe a ka a lọnchịrị Biafra Liberation Army ụwa niile agbaka ịfụ menụ ịfụ menụ

the the this thing everything the there so it's not self acclaimed now oru um, 2024 finland now arrested simon ekpa nwanjoko which we have still there. Ọ nọhụ, anyị eme declaration, Biafra redeclaration anyị mere tw- eh, 2024 on December 2nd. Ọ ya ka Maazị Nnamdị Kanụ nwere court case o ndị kidnapụrụ Maazị Nnamdị Kanụ ọ ka anyị je story a ọ- ọ- o toro aka Ah, maka a sị na achọghị m iwaste time Ah, anyị ga-edebe ebe a But ihe anyị ga-ama ama bụ la Maazị Nnamdi Kanu jere court la um, April 29 bụ nwanne nyaa ịma ihe ihe akpọpịala court ewere kpọta onye sịrị ọrụ anyị akaebe ewere kpọta onye kpuru mmọnwụ ịghọtago wee sị ya ọ sị ọ bụ ọ bụ onye former ndị ọ bụ DSS mere arrest la 2015 ahụ were sị ya gba akaebe na ọ pụtara ịgba maazị Nnamdi Kanu onye ọbụla ekihobe anya leche ụdịrị ihe ejiji were gba akaebe nna alele anya ka a fụsịa armoured tank la ogbuligwe la mm, la AK47 AK49 rocket launcher ịghọtala missile maazị Nnamdi Kanu ji wee lọtaba ịbịa destroy Nigeria E were sị onye DSS gbaa akaebe ịmụ ihe o kwuru o. Na-egenụ ntị eji m okwu. O were sị ịmụ ihe o wepụtara o wepụta iPad, iPad phone, laptop, earpiece, Biafra flag, em, m, m, plastic chair, em, m, bucket, cup eji aṅụ mmiri, ee, ogbo la ncha, em, hanky, kekwe ihe ọzọ toothpick Bic la paper hụ na ọ bụ ihe ka maazị Nnamdi Kanu ji were lọtaba from Britain from London ka o ji ya bịa destroy ya Naijiria hey Naijiria nche eme ọnụ ncha mere ọ bụrụ inye a ka a na-agụ la court ele ekwe inye a ka witness bịaranụ a na-asị ya kekwene missile a bomb onye a ji oke ka ihe meziri onye a terrorist megaphone iPad emdc ọ bụ inye a ọ sị la ọ gwụla la ọ bụkwa inye ahụ e nwerekwa inye a ejekwa kọtụ tata tata mụ na gị na-ekwu okwu m na-agwa gị okwu ama bụ second of May ọ bụrụ inye a ka isi na obe obodo ji wee jee mee mmadụ arrest first arrest before ha eje kidnap ya now ala m ajụ onye jere kidnap mmadụ ejide la o kidnapụrụ mmadụ government of kidnappers Federal Republic of Animal Kingdom, Nigeria, kidnapụrụ Maazị Nnamdi Kanu from Kenya. Maazị Nnamdi Kanu suppose ịbụ onye nke la-try Maazị em la-try Nigeria government la court. Today, the mụmụ ke em the ka ihe otu e si asị ya la oyibo the reverse is now being the case. Naijiria onye ha kidnapụkwara nke bụ la i tiri nwata ihe esikwa ebela akwa ọ la-ebekwa akwa ire akụkwu inye la elu ya ngwanụ ka anyị gee ntị ka anyị nụ ihe nwanne m nwoke a kwuru before apịachie m maka na akụkọ a akọbịa taa ọ ma bi tata chi ga-ebu wee bọọ geenụ ntị ka anyị nụ ihe nwanne m nwoke a aka court e jere taa gee ntị

Lagos tata ma onye ọbụla anụ anụ nụkwanụ n'ọnụ nwanne anyị a maka na ọ bụ a la-ehu nkịta akọrọ si na-ezi ya la anya ọ ghara ịdị ka mbọ ka a la-atụ ya mhm. ị na-anụ breaking news breaking news ECOWAS parliament beg Mali Burkina Faso Niger to return to bloc ịla anụ ya ala ayọzie m ECOWAS biko nke bụ ịla anụ ya discard this news in Nigeria and the fake news don't don't listen to this fake news Nigeria na ndị fake news hmm?

um achọrọ m iji um, ohere a mee ka ị mata na ọ bụ oke la ọrụ dịrị mụ na gị ịkwado Biafra Liberation ka anyị were nwere onwe anyị naanị ihe anyị na-achọ nnwere onwe anyị um, kwado nnwere onwe nke ala Biafra kwado nnwere onwe ka anyị nwere onwe anyị gbanwe nwere onwe ee biko ihe a chọrọ nnwere onwe gbaa mbọ ka anyị nwere onwe anyị ego ọbụla ị ji tinye e were kwado Biafra Liberation Army nwaghị ihe ọzọ anyị chọrọ abụghị nnwere onwe a wee m sị la ụbọchị tata ya mara gị mma gị bụ onye ọma na-ege ntị ka ị na-atụsa ozi a asị m ihe ọma mekwara gị ihe ọma mere gị la eke mere gị la orie mere gị la mere gị na afọ o jiri enwe oge ori akpatara ya asị m ihe ọma mere unu la orie na afọ na nkwọ ya gaziere anyị um, unu bịa na um, achọbu m na this my message this my program um, um, like a 10 minutes But lee na anyị nyela akụna. Amadị m na ọ bụ na ọ ga-etekicha this 47 eh, minutes. Ọya ka ụbọchị tata mara anyị mma. Ka onye chiri ya zere na onye a fụrụ taa sị ka a fụ echi. Enweghị ihe ọzọ. Ihe a na-ekpere gị ekpere ọganihu ekpere ndụ ndụ nka nka. Eh, onye jiri onye jiri ebe ebe ndụ bụ n'ihu nwa nzọ bụ. Esi ibu ebe. Ka anyị si kemkwu kpachasịa. ee anyị sị ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị nke mere nwaanyị ya mere nwoke n'ụbọchị tata ngwa onye ji eko ya kọrọ ya ka abalị a mara anyị mma ee ngwanụ ka ọ mesịanụ ụmụ chineke biko tụsaanụ ozi a na ọ dị very very important um, ma mgbe onye ya abịa emechaa ị ga-watch this program biko tụsaa ozi a na ọ dị very very important na our people ma ka ha mata ebe mmiri nọ bido ma ha ya bụ a ga-amakwa ebe a ga-anọ were kwụsị ngwanụ ka ụbọchị tata mara anyị mma dịka anyị